an balima an ka foli ni kanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn an bɛ min ye tɛrɛn gare an bɛ se k'a fɔ an b'ale kɔnɔna na yan an bɛ mɔgɔ min kɛrɛfɛ a bɛna a tɔgɔ ni a jamu fɔ an ɲɛna min ye tɛrɛn baarakɛlaw olu ka sɛndika ɲɛmɔgɔ don sɛndika jumɛn don a bɛ fɔ an ɲɛna an b'a kɛ salamu aleykum aleykum salam ne tɔgɔ mahamani cɛnta ne ye syndicat des travailleurs du rail o secrétaire général de ye mais n bɛ kɛnɛ min kan yan o ye groupement des syndicats et associations des cheminots du mali n bɛ o de ka kɛnɛ kan yan parce que olu de ye nin baara in bolo a faamuna an b'a fɛ ka dɔn min ye grève de la faim ye n'o ye k'i ban dumuni na k'i ban ji la ka ban fɛn bɛɛ la f'i ka laɲini ka sabati grève de la faim aw y'a kɛ ka da mun de kan vieux ko n ka i fo i waleɲuman dɔn maa min y'a sen ta ka bɔ a ka so ka na anw lajɛ k'an ɲininka an ka gɛlɛya la gɛlɛya min b'an kan donc o y'an dɔ de ye an bɛ se k'a fɔ i k'a fɔ k'i fana farala cheminot kan diyara n ye ee n'i y'a ye an diyaɲebaga ma an sigi yan n'i y'a ye an nana yan ka n'an sigi ka grève de la faim k'a décréter c'est parce que gɛlɛya min b'an kan n bɛ n'a don bɛɛ o de ɲɛ an ka kalo kɔnɔntɔn o de bɛ yen baarakɛla si tɛ ka sara an maa kɛmɛ naani ani bi kɔnɔntɔn ani wolonwula o de ye cheminot ye min bɛ baara la bi maa kɛmɛ naani ani bi kɔnɔntɔn ani wolonwula o bɛɛ lajɛlen de ka kalo kɔnɔntɔn de bɛ a ma sara ni kuma diyara n da yɛrɛ n b'a fɔ nin y'a kalo tannan de daminɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mali la bi i ka sara baarakɛla i ka sara a ka retard ta ni tile tan duuru dɔrɔn ye a bɛ min kɛ adamaden na bɛɛ b'o dɔn kuma tɛ fo ka taa se a kalo kɔnɔntɔn ma nka n'i y'a ye min ye anw se nin ma muɲu de don sabula an y'a ye jamana bɛ bolo min kan fɛn dɔ bɛ yen a man kan anw ka fɛn ka baara kɛ mais an ye conférence kɛ pour ka se ka a bɛ fɔ minnu ma minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la u ka se k'a mɛn u k'a dɔn gɛlɛya min bɛ cheminot kan an sera maaba caman ma an sera le président du le président de l'Assemblée nationale an sera fɛ an sera le président du du conseil économique et social an sera u bara a bɛ fɔ min ma l'union sacrée au mali an sera olu ma an ye lɛtiri kɛ lɛtiri taara ninnu bɛɛ bara an ni ninnu bɛɛ ye ɲɔgɔn ye an ni le cardinal jean zerbo an n'ale ye ɲɔgɔn ye ale bɛ union sacrée la le haut conseil islamique o bɛ union sacrée la le l'église protestante o bɛ union sacrée la nin bɛɛ lajɛlen ye anw ka sɛbɛn sɔrɔ an sera médiateur ma an sera chérif madani haïdara an sera a ma famille fondatrice an ka lɛtiri sera ninnu bɛɛ ma olu bɔra an bara yan bi ko k'olu ni an bɛ ɲɔgɔn sini an sera u bɛɛ bara mun na u k'an dɛmɛ gɛlɛya min b'an kan n'a bɛ se ka bɔ baarakɛlaw kan vie adamaden i sara wari de ye i b'i ka denbaya balo n'o de ye a cheminot tɛ yen bi gɛlɛya tɛ min ka so n b'a fɔ k'a f'i ɲɛna juguya tɛ dɛ mɛ n bɛ min fɔ saya de b'anw ka so bi parce que eh, sotigi mana kɛ k'e tɛ se ka i muso i tɛ se ka nasɔngɔ di muso ma k'i tobili ka di denw ma i denw tɛ ka taa ekɔli la u tɛ ka fini don hali banabaatɔ min b'i ka so k'i tɛ ka se ka o furakɛ sotigi bɛ k'aw gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔ ne ɲɛna anw bɔra maliyɛnya la o danbe t'anw na o honneur t'anw na o hɔrɔnya t'anw na o an kan ka min deli o an y'a deli an man kan ka min deli o an y'a deli an dun bɛ yɔrɔ min na a fɔ an ma de on est des fonctionnaires de hakilijigin na i nana chemin de fer min kɔnɔ yan a bɛ fɔ a ma de entreprise binationale o kɔrɔ ye mun ye jamana fila de ka entreprise de don n'o ye mali ni senegal en 2015 mali ni senegal faamaw de y'a décidé k'a fɔ k'u bɛ chemin de fer minɛ u b'a bɔsi tubabuw la n'a bɛ f'u ma concessionnaires nka yan'a ka bɔsi u la u ye gafe naani ɲɔgɔnna de bɔ a fɔlɔ o ye expert sénégalais ni expert malien olu nana ɲɔgɔn sɔrɔ bamakɔ yan u ye réunion kɛ u y'a lajɛ u bɛ se ka nin minɛ ninnu na cogo min na o gafe kɔnɔ an ka sarako kuma o b'a kɔnɔ u k'an ka masin minnu san ka d'an ma o b'a kɔnɔ u k'an ka arayi yɔrɔ min dilan o b'a kɔnɔ gafe filanan a bɛ fɔ o de ma résiliation de la convention de concession o ye a bɔsi tubabuw la o de la u y'a kɛ o gafe kɔnɔ k'a fɔ baarakɛlaw ka hakɛ n'o ye an ka emploi ye an ka baara u tɛ maa si bila ka bɔ an ka baara la an ka sara sara bɛ d'an ma convenablement fo ka taa se u ka na maa wɛrɛ kura wɛrɛ sɔrɔ o ye résiliation u ni tubabu ninnu cɛ u ye papier min dilan o kɔfɛ mali ni senegal yɛrɛ u ye communiqué conjoint dɔ dilan u k'o communiqué conjoint kɔnɔ ko les emplois seront préservés et les salaires seront payés fo ka taa se employeur kura wɛrɛ ka na bi bɛ ne ɲɛ na ni nin kuma ni jamana ni jamanadenw jamanatigiw ni jamanatigiw ye nin fɔ baarakɛlaw ye a bɛ baarakɛlaw rassurer donc kabini a tuma u y'u ka période transitoire u y'a sigi mais a yirala k'a fɔ jamana bɛɛ de b'i ka baarakɛla sara senegalikaw b'u ka senegalaw sara maliyɛnw bɛ maliyɛnw sara ye anw de bɛ kalo kɔnɔntɔn na bi sara tɛ ka di anw ma senegal to position na senegalaw bɛ k'u ka baara kɛ normalement n ye document dɔ labɛn i ye i bɛ taga n'a ye i b'a bɛɛ b'a kɔnɔ donc fɛn de don a man di dutigi si ye i ka n'i da fiɲɛ na i ka n'i da nɛnɛ na yen nka vu fɛn min b'anw ka so bi a t'an permet a la an ka taa an ka sokɔnɔna na an bɛ nin kɛnɛ min kan yan bi gɛlɛya bolo an tɛ an ka baarakɛla naani de sara o si ma se ka fɔ hmm? naani de sara o sara o ma kɛ nin mouvement in kɔnɔna na o sara a laban kɛra gauche de ala ka hinɛ o la ala ka hinɛ o la kɛnɛ in kan yan an bɛ nin fɛngɛ daminɛ tuma min na an teri dɔw an baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen u denw tun bɛ degun na ala nana n'a ye k'o denw tanyana parce que u ma se ka wari yɛrɛ ma sɔrɔ yɛrɛ pour ka se ka den ninnu furakɛ a fa b'an cɛma yan nɔ donc fɛn de don an m'a dabɔ k'a fɔ ko an bɛna maa malo an m'a dabɔ kama an m'a dabɔ k'a fɔ an bɛna ko kɛ min man kan ka kɛ sinon a man di mɔgɔ si ye i ka n'i ka lebu yɛrɛ kɛ nin na maa anw lebulen de don anw lebulen de don diɲɛ ta an b'a fɛ k'a dɔn i y'a jira k'a fɔ mali ni senegali farala ɲɔgɔn kan ka terɛn bɔ tubabuw bolo kɛra 2015 k'a fɔ a ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka senegali ta ɲɛnabɔlen don mali de ta ma ɲɛnabɔ kalo kɔnɔntɔn walima kalo tan ka se o ma o de sara bɛ yen bi min tɛ ka sara an bɛ se k'a dɔn sara in bɛ jɔn de la sara in bɛ mali de la a bɛ mali gouvernement gouvernement eh, minisiriso jumɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya na bon an b'a an rattachélen don ministère min na o ministère des transports de mais wari wari ko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na o ye ministère des finances de anw ka gafe fɛn o fɛn n'an b'a dilan financièrement an b'a bila ka taa an ka ministère de transport de la olu de b'a acheminer ka taga n'a ye ministère de finance la n b'a fɛ k'a ɲininka yɔrɔ dɔ fɛnɛ na aw ka sarako la aw ka wari bɛ bɔ min aw bɛ baara min kɛ o de bɛ kɛ k'aw sara wa ou bien hali n'aw ma baara kɛ aw bɛ sara de wa cogo di ee i filɛ ka min fɔ 2015 tubabu bɛ taa tuma min o y'a sɔrɔ tubabu taara ka masini saba de to ka masiniw kun man kɛnɛ u ye organe de transition min sigi u ye wari dɔ kasabi dɔ d'u ma k'a fɔ u ɲɛna an ka sara wari b'o kɔnɔ mɛ u y'a kɛ ka dan san kelen de o bɛ se joli ɲɔgɔnna ma a bɛ se fo 7 milliard 5 o de dira jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ mɛ 3 milliard sara wari ye min ye o de y'o ye 2015 u y'o de di olu de b'o gérer fo ka taa se san kelen ma mɛ n'i ye gafe kɔnɔna lajɛ a dir'u ma de ko pour un an nin sara min dira n filɛ ka min fɔ nin o tun bɛ bɛn kalo wɔɔrɔ kalo wɔɔrɔ ɲɔgɔnna sara de ma u y'o de di o ma mɛ o ko a kɔnɔna na a bɛ se ka prolonger parce que n'i ye pièce commandé k'a fɔ k'i bɛ sira dilan o fana bɛ se ka temps min ta donc o temps bɛɛ lajɛlen u y'o bɛɛ calculé k'o bɛɛ kɛ gafe mɔgɔbaga kɔnɔna donc en temps normal anw eh, eh, trésor t'anw sara ministère des finances t'anw sara chemin de fer b'a ka baara kɛ a ka wari bɛ bɔ a yɛrɛ kɔnɔna na a b'a ka minɛn bɛɛ san a kɔnɔna na a b'a ka sira dilan kɔnɔna na a b'a ka baarakɛlaw bɛɛ sara kɔnɔna na ni san fana diyara kosɛbɛ kosɛbɛ i n'a fɔ 31 min tɛmɛnen filɛ nin ye an b'a fɔ a ma ko 13e mois bɛ se k'o d'an ma mais comme ni étatw de ye jɛra k'a di tubabu ma olu de jɛra k'a di tubabuw ma ni tubabuw bɛna taga olu de y'a décidé parce que a charge tɛ se ka se ka anw sara ka matériel dilan c'est pourquoi état bɛɛ lajɛlen bɛ i ka mɔgɔ sara u ye wari min di mais sisan ne bɛ fɛ ka min dɔn tubabuw taara a dira sɛnɛgali ni mali ma olu y'aw ta 3 miliyari o de dira dɔɔninba kan yalasa ka se k'aw ka musaka kow ɲɛnabɔ n'o ye ani minɛnko ni fɛnw ani sirako mɛ ne bɛ fɛ k'a dɔn i komi i ko ko ni waati nɔrɔmali don aw yɛrɛ ka baara de bɛ aw sara ɔ mɛ o tuma ɛɛ tɛrɛn sira dilen mali yɛrɛ ma ni sɛnɛgali mun de y'a to baaraw jɔra ne bɛ fɛ k'o de dɔn n'aw ma se ka aw yɛrɛ sara bilen degun jumɛn na. ee vieux depuis 2014 anw y'a ye k'a fɔ tubabuw ka baara kɛ cogo min na a tɛ ɲɛ chemin de fer laban a bɛ jɔ an ye sɛbɛnni kɛ hali faama an ye faama écrit président de la république an y'a écrit pour que k'a fɔ a ɲɛna chemin de fer bɛ ka taa le bolo min kan nin a bɛna jɔ minisiri tɛ yan ni minisiri min b'a kuma k'an ye lɛtiri ci bi ma président jumɛn président IBK an ye lɛtiri ci u ma pour que k'a fɔ a ɲɛna chemin de fer bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi tubabu bolo n'u ma a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na chemin de fer la a bɛ jɔ an ye lɛtiri ci o tun bɛ o ye kun ye gɛlɛya jumɛn ye o ye gɛlɛya min ye o gɛlɛya fɔlɔ ye ka sira in labɛn filanan ye min ye n'an b'a fɔ a ma ko masiniw ka machine fana entretien kɛ normalement ka pièce de rechange san an y'a ye k'a fɔ tubabu ninnu tun tɛ k'o kɛ la c'est pourquoi an wulila n'i y'a ye n ye groupement min fɔ nin ye groupement in créera o de hukumu de kɔnɔna na syndicat ni association an bɛɛ nana fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka chemin de fer nin an filɛ min kɔnɔ nin ye bi n'an bɛ se ka an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na parce que an jɔlen don complètement donc en 2015 u kɛlen ka nin wari ninnu il faut que n ka rectifier 3 milliards nin o ye sara wari de ye sinon état ye wari min di c'est 7 milliards 5 an ka sara wari b'a kɔnɔ entretien fana b'a kɔnɔ la voie entretien b'a kɔnɔ ani machine duuru min fana bɛ document kɔnɔ olu bɛɛ bɛ o de kɔnɔna na mais a tun dabɔlen don ka dan san kelen de la an filɛ nin 2015 ka na fo bi la a wari banna machine minnu tun bɛ yen nɔ o machine ninnu olu bɛɛ jɔra machine bɛɛ jɔra donc kabini machine jɔra problème nana don a la mais senegalikaw kɔni olu bɛ ka u ka mɔgɔ sara normalement et c'était malien maintenant ka malien de kan état malien de kan ka aw cheminot malien sara bon mɔgɔ aw ka sara min bɛ kalo kɔnɔntɔn ka se kalo tan ma n bɛ fɛ k'a dɔn a wari in juru bɛ jɔn de la a wari juru bɛ état de la cogo di ta a bɛ état de la an bɛ état de bolo bon o ye tiɲɛ ye mais baara o baara wari ko bɛ min na wari bɛ min bolo joli tɛ se ka suma nin kan dɛ o man nɔgɔn dɛ aw ka nin kalo kɔnɔntɔn in yɔrɔ a wari bɛ yen a wari kɔni i m'a fɔ ko miliyari saba ni dɔɔnin o de dira a dɔrɔmɛ kelen ma d'aw ma non n y'o de f'i ɲɛna o n ko en 2015 faut que n ka segin a k'i k'a faamuya en 2015 u bɛna bɔsi tubabu la tuma min na o ye 7 miliyari 5 o y'o mali ni senegali de y'o di o bɛ kɛ mun ye a fɔlɔ ye min ye ka locomotive ninnu k'u réviser terɛn kunkolo terɛn kunkolo a filanan ye min ye ka sira in labɛn n'a bɛ fɔ a ma nɛgɛsira nɛgɛsira les points critiques k'olu labɛn a sabanan o de ye an ka sara ye o tɛ mali dɔrɔn ye dɛ o ye senegal ni mali de i y'a faamuya wari min dira o de ye o ye an b'an ɲɛ jɔ état du mali de la terɛn bɛɛ jɔra depuis le mois de juin 2000 combien 2018 bon ne bɛ fɛ k'a dɔn mun de ye terɛn jɔ n de ye terɛn jɔ depuis tubabu bɛ yan manque d'entretien b'a la fɛn caman b'a la fɛn caman de donnen don a kɔnɔna na n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na n'i y'a mɛn k'an farala ɲɔgɔn kan an kɛra groupement ye c'est pour que ka état ka attention attirer gɛlɛya min bɛ na ye chemin de fer ko la n'o ye sirako ye n'o ye masiniw ka entretien ko ye an ye état ka attention an y'a attiré a kan ka bɔ diɲɛ ta train baara la i y'a jira k'a fɔ ni temps normal don aw b'aw yɛrɛ ta parce que ni i ma ɲɛ joli bɛ furakɛ fo nɛn ka bɔ a kɔnɔ o de la joli bɛ furakɛ bon ne bɛ fɛ k'a dɔn sisan juin 2018 trainw jɔra mais yanni ka bɔ 2015 la ka na juin 2018 la o kɔrɔ aw tun bɛ ka baara kɛ aw ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen n'i ma fili a bɛ komi aw ka sarako bɛ ɲɛnabɔ aw yɛrɛ fɛ yen ɔ mun y'olu dɛsɛ fɛnɛ ka aw sara wari min dira ko ka o kɛ eh, sara ye pendant un certain temps o wari ninnu u ye an sara ni u continuera ka mali ni senegal de sara ni o ye fo ka n'o wari ban cogo di n m'a faamu n ko u ye wari min di ɔhɔn sur les 7 milliards 5 ɔhɔn 3 milliards ɔhɔn o de tun kan ka kɛ sara ye mali ni senegal u y'o o de kɛ ka an sara donc o waati kɔnɔ aw tun tɛ baara kɛ yan non o y'a sɔrɔ baara dɔw baaraw bɛ kɛ quoi mais a baaraw tun tɛ o baarabaw ye ten parce que o y'a sɔrɔ machine fila bɛ ne kelen don machine fila min ne don i bɛ machine kelen ta yan ka se kayes o fana y'a damana problème ye il y avait trop de problème parce que entretien tun tɛ a la k'a to tubabuw bolo donc o wari machine jɔra depuis o waati machine commencera ka tiɲɛ machine saba u nana sɔrɔ minnu nana n'a bɛ fɔ u ma équipe de transition olu nali min kɛra u nana sɔrɔ machine saba de ye machine saba min tun man kɛnɛ a si tun tɛ se ka bɔ yan nɔ ka dakar sɔrɔ n'u ma cɛsiri a la donc il fallait que état de ka subvention kɛ saraw la pendant un certain temps i y'a faamuya o temps kɔnɔna na train pièce tɛ i ko mobili pièce n'i wulila tuma o tuma i bɛ taga a san ka na n'a ye non i bɛ train pièce dɔ commandé a bɛ se ka kalo wɔɔrɔ fo kalo wolonwula yanni a ka se yan u y'o bɛɛ ta a kɔnɔna na k'a lajɛ donc o wari de nana ban o o wari nana ban tuma min na ɛ aw ko k'aw t'an bila aw de ko ko aw b'an ka sara assuré ko fo ka taa opérateur kura wɛrɛ lana ne bɛ dan o dɔrɔn de kɔnɔna na n tɛ se k'a fɔ n ko n bɛ bɔ o kɔnɔ ka taa ɲini yɔrɔ ni n ko n bɛna n da don kuma wɛrɛ la k'o fɔ a b'i ko n bɛna bɔ n jo kɔnɔna na état de y'a fɔ papier b'a la papier b'a la a ko les emplois seront préservés et les salaires seront payés jusqu'à ce que opérateur kura wɛrɛ ka na ni état y'o fɔ anw kɔni anw ye baarakɛlaw de ye nin ye ne san bi saba ani wɔɔrɔ de ne bɛ chemin de fer ne bɛ nin fɛngɛ fɔ min na denmisɛnninw b'an cɛla yan nɔ mais nin caman ye cɛkɔrɔbaw de ye yan nɔ kɔnɔna na ni a nana bi k'a fɔ k'anw tɛ se ka baara kɛ an b'a kɛ o an b'a kɛ kalo kɔnɔntɔn min wari bɛ yen a wari bɛ se joli ma miliyari don wa ubiyɛn cogo di eh, n'i y'a jateminɛ à peu près sara parce que a bɛ variye to ka variye sɔrɔ voilà à peu près un milliard et demi parce que à peu près on a 180 185 millions par mois o ye mali ye donc o y'a ye an ni senegal tun bɛ ɲɔgɔn na ni an ni senegal fara ɲɔgɔn kan

n b'a fɛ ka yɔrɔ dɔ fana dɔn mhm. parce que an tun y'a mɛn k'a fɔ waati dɔ la mhm. kunnafoni di sɔrɔ siraw nana n'a ye mhm. minisiri dɔ tun bɛ yen ko tɛrɛn u ye fɛnw san ka na n'a ye eh, ko tɛrɛn kunkolo sanna parce que tɛrɛn kunkolo de b'a to fɛnw bɛ baara kɛ an y'o kibaruyaw sɔrɔ tɛrɛn kunkolo an tilala k'a mɛn ayiwa kunnafoni di sɔrɔ siraw fɛ ko tɛrɛn kunkolo ma na tun ayiwa mun de kɛra bon eh, bibilen eh, an y'a mɛn tuma min na ka ta yan fo diboli bɛɛ lajɛlen ɲagalila bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara an y'a kibaruya mɛn tuma min an y'a fɔ ibk y'a ka fɛngɛ min fɔ lɛtiri dɔ o dɔ o dɔ nasira filɛ nin ye mais ee n'i nana a jateminɛ tɛrɛn kunkolo t'i ko n bɛ bɔ ka taa n ka mobili san quoi n'i bɛ tɛrɛn san a fɔlɔ ye min ye a dokimanw n'an b'a f'a ma notisi n'a dokimanw de bɛ na yan an ka tɛkinisiyɛnw b'a lajɛ n'a ni anw ka fɛnw bɛ bɛn n'olu y'a lajɛ olu de b'u ka avis di a kan n'u y'u ka avis di a kan olu bɛ wuli ka taga a lajɛ fo a fɛngɛ yɔrɔ la donc n'a fɛngɛra yen feere fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ban o de kɔnɔ mais an bɔra ka min ye tele la dɔrɔn an ka tɛkinisiyɛnw ma taga dɛ o kɔni y'a fɔ k'a fɔ dɔrɔn masini saba réceptionné na o kɔrɔ aw yɛrɛ ma impliqué baara la non anw ma impliqué baara la directement indirectement indirectement cheminot fɛn o fɛn filɛ n kɔfɛ nin ye nin bɛɛ ye tɛkinisiyɛnw de ye ni nin tɛ arayi baarakɛla tɛ i b'a sɔrɔ sécurité mɔgɔw b'a la i b'a sɔrɔ experts b'a la donc pratiquement dɔ bɛ dɔ bɛɛ bɛ yan nɔ mais k'a fɔ ko ko u impliquera de façon directe non mais machine ko kuma fɔlen k'a yira télé la k'a fɔ ko nin machine de bɛ yen u nana k'u bɛ taa ni technicien technicienw ka taga a lajɛ o dun fana fiɲɛ dɔɔni b'o la aw taara aw ye fɛn san ka ban ka a réceptionner n'aw taara ni technicienw ye ka taga a lajɛ n'u taara ka taa fiɲɛ sɔrɔ a la a fɔ man a fɔ man nɔgɔn wari sarala ka ban wari sarala ka ban a fɔ man nɔgɔn o tuma wari taara ji la a bon ne tɛ se k'a dɔn ni a sanna n'a ma san voilà n tɛ se ka a sanna a ma san voilà anw tɛ se k'o dɔn an y'a ye tele la mais n bɛ se ka min sɛbɛntiya i ye ɛɛ mulayi baba Ahmed Mulayi o de tun bɛ yen o de taara ka taga o taara o de y'a fɔ k'ale taara sa k'ale taara réception na min y'ale remplacer n'o ye Zumana Mori ye an y'a question posé ale don fɔlɔ min an y'a fɔ a y'a jɛngɛ don filanan min an y'a fɔ awɔ ko bɔn ko non ko nin train kunkolo minnu filɛ nin ye ale ma ale da ma don a la donc ale tɛna olu ta donc ne ta c'est pourquoi Ça, état de b'o ɲɛnabɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ voilà ɛɛ ko l'état est une continuité mhm. jamana ni dɔ bɔra yen dɔ bɛ na o kɔrɔ ye jamana ti jɔ Zumana Mori de nana bi mhm. ni n ma fili ale de y'aw ka minisiri ɔ ni yala aw n'a sigira ka kuma wa ɔ n'aw n'a sigira ka kuma a ka sarako min filɛ nin n'a ɲininkali bɛ kɛ mɔgɔ la bi a ɲininkali ka kan ka kɛ Zumana Mori yala aw y'a ɲininka a ka sarako la wa mun tɛmɛn'aw cɛ an ye gafe ninnu bɔ tuma min parce que an n'a ye ɲɔgɔnye caman kɛ an ye sarako kuma an y'a fɔ a ye donc an y'a fɔ a ɲɛna o fana y'u se kɛ parce que adamaden hali ni fɛn dɔ kɛli i kɔnɔ ka ɲɛ n'a waribon t'i bolo a kuma man nɔgɔn waribon t'olu bolo olu fana bɛ taa ɲini yɔrɔ yen mais an ye papiye kɛ don min na k'a f'u ɲɛna k'an b'a fɛ ka na kɔngɔ muɲu kɛ a y'an wele an n'a taara an n'a sigira a ko anw ma awɔ ko ko n y'aw ka kuma mɛn ne ni ministre de finance an bɛnn'a kan k'a fɔ k'an bɛna kalo kelen sara an bɛn'a d'aw ma an b'a bila ka taa banki la miliyɔn kɛmɛ ni bi seegin ni saba an b'a di baarakɛlaw sara la ka ban kile an k'a ma ko aa monsieur le ministre a barika an ka sara wari don dɛ nka nin kalo kelen min bɛ ka fɔ n'i y'a bila ka taa banki la i k'a dɔn k'a fɔ cheminot bɛɛ lajɛlen a 95 pourcent n b'a fɔ 98 pourcent juru b'a bɛɛ la banki la u ka banki ka kalo tan de bɛ cheminot bɛɛ lajɛlen na c'est comme i ma fɛn bila ka taa o kɔrɔ ye banki y'a ka nin ta fɔlɔ i taara banki ka juru de sara yanni cheminotw k'a ye a ko an ma an n'a ma bɛn o kuma na an bɔlen a y'an wele k'an ka na an nana a ko an ma ko ko bɔn ko ne bɔra ni premier ministre bɔra ka kuma sisan a ko k'a bɛna kalo fila lɛtiri a y'a kɛ a bɛ taali ministre de finance fɛ yen pour que u ka se ka au moins c'est très important ce mot là au moins u ka se ka deux kalo fila u ka se k'o sara kalo kɔnɔntɔn cɛ la kalo kɔnɔntɔn cɛ an ko a ma ɛɛ monsieur le ministre i ka baraka a b'a nɔ na hali i bɔra kelen na i nana fila la a tɔ ye wolonwula de ye sisan a ye fɛɛrɛ kɛ aw ka wolonwula ye aw k'o fara kan senegalikaw bɛ k'u ta kɛ senegali ma fisa ni mali ye anw bɛ min kɔ an ka sara wari a y'a segin aw ka n'a d'an ma an tɛ se ka taa an ka sara wari kɔ an n'a ka kuma an farala ɲɔgɔn na o de la o dugusajɛ n'o bɛ bɛn le 18 mai je crois premier ministre ka lettre an y'a sɔrɔ a kopi nana d'an ma ko il dit au ministre des finances o ka an ka kalo fila au moins o k'o sara vieux fo bi mun de ye wari balan vieux fo n'i taara ministre des finances ni ministre des transports ni premier ministre ɲininka anw m'a dɔn min y'a bila parce que on a été clair hein

ee gɛlɛya min b'an kan fo fila de don a fɔlɔ ye min ye o ye minan yɛrɛ ko ye n'a bɛ f'a ma tɛrɛn n'a minan ani arayi n'a minan parce que n'i y'a mɛn tɛrɛn masini wagon ani arayi de n'i y'olu b'a la dɔrɔn o y'a bɔlen a filanan o ye formation ko de ye vieux chemin de fer école i t'a ye cheminot ka école a bɛ a yɛrɛ de kɔnɔna na anw ka université b'anw ka kɔnɔna de la yan mɔgɔ si tɛ kɛ cheminot ye n'i ma taa o école la n'i ye mécanicien i bɛ taa tɛrɛn moteur i bɛ t'o de kalan kɛ n'i ye électricien i bɛ t'o kalan de kɛ maa minnu bɛ tɛrɛn bila ka taa ka tɛrɛn ka na o kalan de bɛ yen maa min bɛ tɛrɛn kurusi ɲɔgɔn na o kalan de bɛ yen maa min bɛ aiguille yɛlɛma ka tɛrɛn dévier o kalan de bɛ yen hali comptabilité n'a bɛ f'a ma wari chemin de fer ta b'a dan de la parce que ces derniers temps chemin de fer ko caman yɛlɛmana a kɔnɔna na donc a nana ni baara cogoya gɛlɛyali ye ɔ kumakan labanw na hali bi ni maa min y'i ɲininka i y'a fɔ a ɲɛna ko cheminot min bɛ yen minnu sara bɛ yen kɛmɛ naani ani bi kɔnɔntɔn ni wolonwula maa kɛmɛ naani ani maa bi kɔnɔntɔn ani maa wolonwula ayibo fɛngɛ nana ninnu o de ta yan sapeurs-pompiers mɔgɔw nana o de ta yan sulemani bagayoko o kɔni o bɛ so mais fanamadi keta ale bɛ yan nɔ donc ani oco donc olu de ye mɔgɔ naani minnu kun vraiment a fɔra oco yɛrɛ k'a ka sun in dabila k'a ka kɔngɔ muɲuni k'a ka dabila mais u taara ni sulemani bagayoko de ye urgence mɔgɔ joli de bɛ ka kɔngɔ muɲu sisan mɔgɔ kɛmɛ naani ni ɛɛ bi wolonwula ni kɔ cɛ la. i ɲɛ bɛ min na yan nɔ ee jebilen ko in de bɛ yan nɔ a bɛ fɔ ka a bɛ fɔ dugu de parce que n filɛ ka mɔgɔ kɛmɛ naani ni kɔ min f'i ɲɛna. a bɛɛ bɛ kɔngɔlamuɲu na. mais vieux kɔngɔnya kɔngɔlamuɲu. aa filaw ka kɔngɔnyamuɲu. ayi ayi n bɛ n'ale y'a ɲɛf'i ye hmm. parce que il faut mɔgɔw k'a faamuya bɛɛ lajɛlen de b'i ka kɔngɔlamuɲu yɛrɛ ye. ni min filɛ nin b'a la nin b'a la nin b'a la n'i taara kayi bi kayikaw nin ɲɔgɔn min sigilen filɛ o ɲɔgɔn bɛ kayi fana fulaw fana b'a la bɔn fulaw bɛ yan nɔ fulaw bɛ tila k'i jaabi mais an ka so n'i y'an ka so jateminɛ ɛ vieux n ka kuma daminɛ na m'o de f'i ye n k'i ma tobili tɛ ka k'anw ka so hmm? ni tobili tɛ ka kɛ yɔrɔ min na kɔngɔlamuɲu da ka daw la voilà tobili tɛ ka kɛ so bilen voilà donc a bɛnnen don anw ma bi anw bɛ anw ka na yan i mana jama tun bɛ yan sɔgɔmada in na mais an bɛ sela yɔrɔ min na nin ye a tɛ ɲɛ fo dɔw de ka taa dɔw bɛ to yan bɔn ba ɲumankɛ dɔw u kelen ka kibaruya mɛn o mhm. dɔw mana u bolo don u kun ka aw dɛmɛ dɔɔni ee vieux an comme n y'a f'i ye kuma kɔnɔ an ma taa maa si nɔfɛ an y'a dɔn bɛɛ ye nin mɛ sa mais bɛɛ de nan'i yɛrɛ ye maa o maa min nana minnu nana par exemple euh, sunan bagayoko a ka bana na dɔw de nana ka na u nana ka na min d'a ma an y'o de kɛ k'a ka furaw ta furakɛli wari tun t'a bolo yɛrɛ mais i b'a bɔ min i b'a bɔ min o tɛ yen min den n k'i ma min den banna yan wari t'a bolo wari foyi t'a bolo an de ye wari min dira an ma yan an de ye dɔ bɔ a la k'a d'a ma pour a ka se a ka den ka janaja kɛ kuma ye a fɔ man di an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn maa o maa min nana ka n'i sen jɔ ka anw lajɛ yan an b'a bɛɛ lajɛlen fo an tɛ mɔgɔ ta mɔgɔ tɔgɔ ma mais maa o maa min ye anw hinɛ minɛ ka na anw lajɛ yan an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ e yɛrɛ la kɛ den parce que fɛn min de don kuma caman bɛ ka fɔ dɔw y'an nana ko aa ah, non k'a fɔra ko k'a ka nin fɛngɛ ye politique fɛngɛ ye n k'a tigi ma ni politiko kunna an tun b'a ci mali politikiso bɛɛ a bɛɛ an b'a bɛɛ dɔn anw ta tɛ politiki ye ni politiko de don anw de IBK a bɛ taa a ka kanpaɲi dɔ in na don min na anw de y'a ta an ka tɛrɛn na yan nɔ ka taga n'a ye fɛn a don comme musa ti yan bi a den fana o den fana bananen don o b'o fili IBK y'a fɔ o ɲɛna o don n bɛna tɛrɛn d'aw ma anw mako tɛ tɛrɛn ko la an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛ min de nɔfɛ an ka sara wari an b'o de kɔfɛ o kɔfɛ ko tɔ min bɛ ɲɛnabɔ parce que n'i y'a mɛn i bɛ ko o ko min fɔ ressources humaines n'o ye adamadenw yɛrɛ ye olu de ka ko ka gɛlɛn n'a bɛɛ o ye tiɲɛ n'i ye adamaden n'i ye a bɔ a bɛ précarité min na a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'i y'a b'o kɔnɔ maintenant i kan a kan ka fɔngɔ fɔngɔ min kɛ i bɛ se k'o imposer ko ka kumakan laban ani tɔgɔ ni jamu eh, n bɛ kumakan laban min fɔ eh, n b'a fɔ mali faamaw ye k'a dɔn k'a fɔ chemin de fer ye fɛnba de ye fɛnba don fɛnba de don jamana si tɛ se ka développer ni chemin de fer tɛ hali n'i y'a ye bi kayi sira a tɛ ka si sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ parce que chemin de fer tɛ ka kɛra a tɛ ka bolila ka ɲɛ hakili lajiginna c'est à dire k'o y'a sɔrɔ n ma na chemin de fer la mais a bɛ chemin de fer gafe bɛɛ kɔnɔ en soixante onze soixante douze kɔngɔ min kɔngɔba min kɛra yan nɔ funu b'a f'a ma ko ɲɔbilen ɲɔbilen kɔngɔ san ɲɔbilen kɔngɔ san chemin de fer de ye mali bɔ bolo la san masiniw de tun bɛ yen nɔ ka taa fɛn fɛn kan donc fo faamaw k'u miiri o la n'o bɔra yen u k'a dɔn fana k'a fɔ an fana ye maliden dɔ ye danbe b'an na fɛn dɔ bɛ a man ɲi denbatigi la o don ko su dɔw de nana ka na fɛn dɔ organiser anw denw ye yan dɔw bɛ yan nɔ olu den ko k'u tɛ taa fiyewu bibili ne ba tɔgɔma fila de bɛ ne kɔsɔrɔ tu kura k'a ka di ne ye ne ka to yan nɔ fɛnkɛ la ten tɔ fiɲɛ ni nɛnɛ na parce que u bɛna min ɲini n fɛ n b'a dɔn ni n taara so tɛna se k'a dun n y'o fɔ minisiri ɲɛna a ka tile kɔnɔ n ko monsieur le ministre e ko k'i bɛ taa kayi a ka d'anw ye ka taa kayi parce que anw de taara e nɔfɛ fo kulukɔrɔ an y'a ye i ye tɔgɔma min kɛ an ma minisiri sɔrɔ min taara ka taa anw ka siraw bɛɛ lajɛ ka ɲɛ nka anw ɲɛna e kun na an fana ka sarako kɛ ten mais ne nana ka na kalo kelen kalo fila ko fɔ k'a fɔ aw ɲɛna k'e bɛ taa kayi n k'a t'a kɛlɛ dɛ i b'i miiri de k'a fɔ min bɛna taa ne ye o bɛ condition jumɛn mun de b'o ka so mɔgɔ n'i bɛ mɔgɔ bila k'a ka bolifɛn boli n'i ye o k'a sɔrɔ hakili sigilen don n t'a da n kɔni bɛ min fɔ n bɛ mali faama bɛɛ lajɛlen fo maa o maa min sera i sen se yan nɔ u bɛɛ ka foli u bɛɛ b'a sɔrɔ yan donc n tun b'a fɛ ka min fɔ o ye nin de n tɛ se ka kuma kuncɛ ni n ma an ka cheminot muso comme u bɛɛ ma na u bɛɛ ma na yan sɔrɔ u ka foli kan kɛ parce que i y'a mɛn i ɲɔgɔn cɛ tɛ muso de b'i kɔfɛ u ye dɛmɛni min d'an kan n'i y'a mɛn n fa doni ba ta ɲuman ɲuman de b'i la o de b'i la donc an bɛ muso ninnu an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen de fo parce que a bɔra syndicat ko la a kɛra cheminot ko de parce que cheminot eh, n'i y'a mɛn syndicat baarakɛlaw ka hakɛ de don baarakɛla ka hakɛ fɔlɔ ye mun de ye o y'a ka sara wari donc ala k'an ka sara wari ni i sababu la ala k'an k'an garijɛgɛ la k'a mun na an balimaw an b'aw fo an tun nana bi min ye eh, syndicat libre des travailleurs voilà o don o fana don o fana b'a la oh, sytrail an k'a fɔ bakurubalen na maa minnu bɛ n'o y'an ka tɛrɛn baarakɛlaw ye a bɛɛ yɛrɛ sa ɔ kana bɛ ka na u ka ɲɛmaa ɲininka ale bɔra ka kuma minnu fɔ sisan aw bɛɛ y'a ka tata t'a bolo ɛɛ mɔgɔ kɛmɛ naani ani mɔgɔ bi kɔnɔntɔn ani mɔgɔ wolonwula olu de ye seminow ye bi minnu ka kalo kɔnɔntɔn juru bɛ yen ɔ o wari fɛnɛ kalo o kalo o bɛ bɛn miliyɔn kɛmɛ ani miliyɔn bi seegin ani miliyɔn duuru o kalo kɔnɔntɔn juru de bɛ yen o kalo kɔnɔntɔn n'i y'o multiplier o wari la o bɛ bɛn miliyari kelen an'a kunkanfɛn ma ɔ ko nka ko min ye jamana premier ministre ye o ye yamaruya di ko ka kalo fila sara joona urgent ɔ nka u ka minisiri yɛrɛ wele n'o ye ayiwa ɛɛ zumana mori ye ɔ ko yamaruya dira ɛɛ bubu sise ma ayiwa wari kɔni ma sɔrɔ fɔlɔ musoko ɲɛnabɔra a tɔ ye wariko ye fɛn ma k'o la fɔlɔ dɛ ɔ o tuma na n'ala sɔnna a ma ɛɛ an bɛna nin ko in a tɛna dan nin ma ba ɲumankɛ minnu fana bɛ ka na ninnu dɛmɛ an b'u fo ka dugawu k'u ye ala k'u sara an b'a ɲini ala fɛ k'a ɲini jamana perezan fana fɛ ala ye jamana kalifa ale min na ko in mana munumunu cogo cogo a bɛna da perezan ɲɛkɔrɔ an b'a ɲini laji burama fɛ a yɛrɛ donna tɛrɛn kɔnɔ ka taa kayi an b'a fɔ ko kayi a taara a y'a ka 2013 campagne a y'o kɛ tɛrɛn na o tuma tɛrɛn baarakɛlaw bi u bɛ nin cogo la u bɛ fiɲɛ na an yɛrɛ nan'u lajɛ o tuma an b'a ɲini laji burama yɛrɛ fɛ a yɛrɛ bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ nin ko in na a k'o kɛ parce que ale de le père de la nation maliyɛn bɛɛ fa don nka a man kɔrɔ ni maliyɛn bɛɛ ye ɔ nka ala fana ka kɛ o ye ale de bɛ k'an bɛɛ mara bi ɔ o la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na